Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma program athu osiyana siyana ife a Lahiri K TV chomwe tingakupempheni osasiyira panjira odiyoyi imvereni mpaka kumapeto komanso musayiwale kupanga like share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV kuchimake kwa nkhani ndi ma program osiyana siyana
Lero kwabuka nkhani imene a Kasakula akupempha mtundu wa Amalawi komanso His Excellency Prof Arthur Peter Mutharika President wa dziko lino akuti awakhululukire pa zimene a Kasakula akhala akuyankhula mu program yawo ya timvetse. Tifuna timvenso mwina uh, tikambirane muwiri mwathu ndi mzanga uja Robert Seman kuti kodi akasakulawa akuyenera kukhululukidwa ndi mmene anagwirira ntchito yawo ku MBC. Mzanga Robert Seman, akasakula George Kasakula amene padakali pano ndi Director General MBC akupempha kuti chikhululuko kwa Amalawi ku chipani cha DPP komanso kwa president wa dziko lino His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. pokhala iwo professional akuyenera kuti akhululukidwe samadziwa chimene amapanga choyambirira ngati professional ndikuona ana- anaiwala ntchito yawo chifukwa chonena tukayang'ana mmene amayankhula nkhani yokhudza profesa Arthur Peter Mutharika anafika ponena kuti kodi munthu amene akufuna kuti akatumikire amalawi munthu woti amagona chikhaliro chino munthu onena kuti amayeneka kudzionena kuti ntchito imene ija iwo ngati anapita pamene paja panapita chifukwa choti amalandira misonkho ya amalawi amene amapatsa Kwa ine maganizo anga ndikuona ngati si chinthu chanzeru kunena kuti amalawi akawakhululukire chifukwa choti munthu amene amamunyozayo an- ali ndi banja ali ndi ana ali ndi adzukulu amayeneka awalemekeze chimodzimodzi lero lomene akunena kuti ayi ndiku- mwa- mundikhululukire akufuna kuti anthu ena akawakhululukire chifukwa chonena kuti wadziwa kuti lero ali ndi banja ali ndi ana ali ndi adzukulu ndiye kuti iweyo wafanana maganizo ndi ine kuti akasakula sakuyenera kukhululukidwa kamba koti zonse zimene amapangazo amadziwa iwonso pokhala professional anali managing director ku times achoka pamenepo afika ku mbc nga director general kodi director general amafi amayenera kufika level imene ijayo kumachita kupanga attack personal personality ya a president professor Arthur Peter Mutharika munthu woti a president ali ndi banja and president and anali president wa chipani padakali pano president wa dziko akasakula amayenera kupanga zimene zija nga director general wa mbc Ah, ndikuona kunena kuti nga director general wa mbc chimene amayeneka kudziwa amayeneka kuti ntchito ija amayeneka amapatsa achinyamata kuyeneka akagwire ntchito ija koma iwo anali ndi tikanena mosabisa kapena mosapsatira kapena mosa- mosalambalala ndi onena kuti ndiye kuti iwowo amati akamuona profesa Arthur Peter Mutharika mwa iwowo amanyasa ndi chifukwa amapita pamene pajapa kwa- kuwatsimikizira amalawi kunena kuti iwowo mwa iwo ngati munthu amadana naye chifukwa kumbukira nthawi yake pa hot current ali pa times iwo amathagirabe amapangabe professor Arthur Peter Mutharika kupita pa MBC anakapitiriza chimene anali nacho kalekalecho ndiye ineyo sindikumaona lero kumanena kuti ya ndikhululukeni tikhululuka bwanji poti anayamba kumunyoza kuyambira 2020 kuyambira 2020 mpaka na 2025 kumene tapita kuma elections lero ma elections aja professor awina ndakanero akhululukira iye zimenezo sizoona achitenji achitenji akasakula kuti akhululukidwe iyayi ngati aku- eh, ndipo ndikhulupirira kunena kuti ifeyo ngati nzika za dziko la malawi chimene ndikuona ndi chonena kuti a Kasakula olo- olo apepesa komano sakuyeneka kupepesa chifukwa chonena kuti munthu amene ampepesayo ndi amene amamunyoza kukumbukira bwino kumbukira bwino lomwe tili pa pa Njamba profesa ananena kuti ana, ana, ana, uthenga wawo anatumiza kuma kujeni ku Macra, Macra, MBC, komanso kwa iwo ku MISA ngati munthu. kwa MISA ku MISA plus-nso kwa iwo ngati munthu kuti asiye kutani asiye kuwanyoza koma sanasiye kusonyeza kuti iwo mwa iwowo sakukhutitsidwa ngakhale aku- ngakhale apepesa kunena kuti Atabwera. ya ngakhale apepesa kunena kuti awakhululukira koma mwa iwowo kupepesa mulibe nzanga mali- Atabwera- ata- ata- ata- anabwera pa tv kuzayankhula kuti a- ati alandira kalata yakuti asiye kupanga zimene zijazo koma anayankhulanso mtudzu wina akuti a profesa akuwaopseza a Kasakula nde lero ochaza ndi ndani a Kasakula akayenera kuti akapemphe ah, chikhululuko kuchokera kwa president professor Arthur Peter Mutharika maganizo ako ndi maganizo anga nzanga pano tikugwirizana kuti a Kasakula sakuyenera kukhululukidwa alibe space ina yonse sakuyenera kukhululukidwa sakuyenera kukhululukidwa kuti lero asanene kuti ndikhululukire chifukwa akhala president akanakhala sanali president bwenzi akunyozabe bwenzi akunyozabe palibe chifukwa alandire chikhululukiro nzanga ndikhulupirira kuti malingana ndi nthawi tibweranso a Kasakula simukhululukidwa mulibe space mumtima wa munthu aliyense pakadali pano ngati nkotheka mwina ingoyambani kulongeza nkumapita koma chikhululukiro kuchokera ku DPP komanso kwa Professor Arthur Peter Mutharika simuchilandira zikomo nonse Madam Speaker, governments have come and governments have gone for one reason, failing to, the, to listen to the voice of the voiceless. When you begin not to hear, I have known now that we are now out of government and I'm warning you, because if you don't listen it will be the same thing as we are i love the president and i would want to say please this particular one let's suspend it for now so that the voices that are out there should pretend to be listening to nde mukutati mwapambana chisankho chomwe chikubwera pa chiwirichi osati Mapulani. titati iwe usamati titati mungandiuze ndina secretary iyayi Eh. iwe gemu indi yadya ntolipo Eh. titati mafumu usachita usekere titati ndiye kuti tukhala ngati tukayikira